Ogbenye bụ asụsụ Igbo ka ọ bụ okwu Igbo ka ọ bụ anyị niile mara ihe ogbenye bụ na ọ bụrụ na ekwuo ya n'okwu Igbo ọ bụrụ na a na-asụ Igbo kwuo ogbenye anyị niile maara ihe ọ bụ mana kedu ebe ndị nna nna anyị ha si wepụta ya bụ aha akpọrọ ogbenye gịnị na gịnị ka ejikọrọ ọnụ wee wepụta okwu a akpọrọ ogbenye agwasị ndị bekee asị the origin of the Igbo word ogbenye ka anyị kpakana nkata a kedu ihe bụ ogbenye kedu ebe esi wepụta ya bụ okwu hmm? ọ dị mma ogbenye ka ndị nna nna anyị ha si wee jikọọ ya bụ okwu ebe esi wepụtagasị ya wee jikọọ ya bụ onye ogbe na-enye onye ọbụla ogbe na-enyere aka maka abịa mgbe gboo onwere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ onweghị ihe ha nwere nri ọnụ hịara arụ o doro anya maka na enwere ike ndị a abụrụ ndị ha ezughị ezu ịrụ ọrụ rụpụta ihe ha ga-elinwu mgbe nwa ọra obodo bịazie abịa n'ogbe emewe nke inwe inye nke inwe inye ogbenye ogbenye ndị a bụ ndị ogbe na-enyere aka na ndị a na-eri nri bụ maka ogbe nya ndị bi n'ogbe na ha dị ndụ na-aga n'ihu bụ maka ndị bi n'ogbe ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ka Igbo be anyị si wee kwu ya abịazie ogbe a na-enye ha enwere ike ijezie n'ugbo na-abata iwere ụfọdụ ihe ndị iwetakwa n'ugbo inye ha onye nke ọzọ nwekwa ike jee ahịa na-abata iburu n'obi na o nwekwa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ bụ ndị ogbe na-enyere aka ehe ịbataba ahịa igocheta ụfọdụ ihe ndị irute ha inye ha ọ nyanwa bụ ebe igbo be anyị si wepụta okwu a kpọrọ ogbenye ya ndị ogbe na-enye ndị ogbe na-enyere aka nyanwa bụ ogbenye ebe a ka okwu a si wee pụta ogbenye ama m onwe ihe ejije a kụziri gị ama m ejije oju gị afọ ma biko nyere m aka tụsa ejije a ka o ruo ụmụ igbo ndị ọzọ ka anyị na-amụ igbo na-amara ndị anyị bụ na-aga n'ihu na-anụkwa n'ebe ọtụtụ okwu anyị na-ekwu si wee pụta na-aga n'ihu biko tinyekwa okwu na ọdọ okwu ka ihe inwere ikwu gbasara nya bụ ogbenye na dịka m si kọwa ya ebe ndị nna nna anyị ha si wepụta ya bụ okwu ma biko dịka ị na-eme nke a biekwazi aka na akara ịhụnanya makwa na akara mmasị ma biko biko biko biko biko tụsara m ya bụ ejije ka o ruo ọtụtụ ndị Igbo ka anyị na-ama Igbo anyị na-aga n'ihu hmm? cheta na onye gị na ya nọ bụ Igwe Ezennaya ezigbote onye ọhọfịa kala aja alụ onye mgbazi ndị Igbo ka a na-akpọ m onye nkụzi daalụ nụ ụmụnne m ka ọ dị mgbe ọzọ udo onye nkụzi asụsụ Igbo onye nkụzi ọdịbendị onye nkụzi Igwe Ezennaya o onye mgbazi ndị Igbo onye nkụzi onye nkụzi omenala Igbo